biko afa m bụ pharmacist Donatus Ọzọemena esi m imo steeti wee bịa and ana m arụ na nzukọ omeiwu nke nọ na imo steeti and abụkwana m osote onye isi a na-akpọ deputy speaker na mmekọ ndị iwu n'Imo steeti Em, ihe ọbụla gbasara obodo anyị bụ na bụ Naijiria tụmadị gbasara n'ala Igbo anyị na-asị na gọọmenti nke nọ na Owelle ha na-achị achọpụtara na ndị Igbo enwebeghị ọkwa ha dị ụlọ nọ na Naijiria anyị were agba mbọ ka ọ bụrụ na ndị aha aha ndị Igbo ha bụ efu efu na taa Igbo anyị anaghị asụ Igbo again ọzọ taa ndị Igbo ndị be ha hapụrụ ndị be anyị na-ejekwa ihe ọzọ mana anyị na-ekwu n'Imo steeti na ala Igbo ga-adị mma na ndị be anyị ga-anye aka ndị ndị na ndị ndị na ndị nọ ụzọ ọzọ ndị ndị ụzọ ije na ndị na Amerịka ga-agba mbọ nye aka n'ịfụ na Igbo Igbo anyị na anyị nọ n'otu ga-eche nche ọtụtụ ụmụ Naijiria ebeela akwa arịrị gbasara otu anyị nwa bụ ndị Naijiria si keta oke n'ọkpụkpụ gbasara maka ndị chịrị anyị mgbe ochie na ọrụ ha na-arụsighị ike ugbu a anyị nwere mmadụ nwere olileanya gbakwa okorobịa nwere ọbara ndụ bụ bụ Owelle nke na-achị Imo steeti kedu ihe ị chere banyere nyanwa ịchị obodo anyị a bụ ala Naịjirịa na-esi n'isi ahụrụ anụ ụtọ nsị i lee anya fụ ihe Owelle na-eme na Imo steeti i wee maa na ọ bụrụ na Owelle ga-achị Naịjirịa Naịjirịa dị mma ọ bụ wele ihe a gba l'aka a gba l'aka ejighị enyo ele ya Owelle ya ọrụ ihe kwụsị na ọ ga-emenwu a na-asị ka ndị be anyị nye aka ma ihe na-ewute m na ọ bụla ebe ndị ya gba nwa nwa nwa dị ụkwụ ọkwa ndị be anyị ọhịa ya sị atụ ata pdp nụ taa na pdp achịla afọ iri na anọ taa o nweghị ihe ndị Igbo nwetara anyị gosi mba nọ na pati afọ ọmụma a kpọrọ APC na ebe a ka ya bụ na ndị Igbo ndị Igbo jee ọ bụla ihe ihe oruka anyị a ga-eweta chetakwa na pati bụ obodo ga-eketa oke pdp achịla 14 years ruo na onwe ya ketara a na-asị na APC enye anyị aka mana biko ndị ma ndị ndị n'ụzọ ije ha bịa nye aka maka mgbe a na-agba anyị kwa apụsị n'ala Igbo anyị onye asị na ndị Igbo gbaa mbọ lee na Naịjirịa na-ajụ ọnwa sị asị after 14 years afọ iri na anọ olee ihe PDP nyere anyị ọ ga-ajụ olee ihe ha nwetara afọ iri na anọ anyị ya gwara anụ anụ ebe ahụ anyị gbanwe agbanwe n'ụgbọ agbanwe n'ụbọchị a naghị anọ a naghị anọ ofu ofu ofu ebe ekiri mmanwụ ịma ikwu ikire mbe ọ bụ abụghị erere mbe nọ dị afọ na ọ bụ ndị igbo bụ ebe a gwụghị okwu na ihe okwu na-abụ na apc na ama na apc ndị igbo ga-ekọtagọdị mma anagwa na ezi egwuregwu na ewute rochas okorocha ndị igbo ga-eweta ihe ihe ihe ruru aka ị nwere ike ịgwa anyị otu ihe ole ma ole ndị ụmụnne anyị bụ ndị bi ala Amerịka nwere ike ime iji mee ka nkwado a a ga-akwado Owele ma ọ bụ Imo steeti gaa n'ihu i lee anya 1948 mgbe Israel nwere independence ndị Palestine nyere ha nsogbu ọ bụ ndị be Israel na Amerịka gbakọrọ aka tụọ ego wee lụọ Israel jee lụọ ọgụ ya taa Israel nọ chịm chịm na ụmụnne ndị na Amerịka nwere ike ime ka ime ka ha nye aka ha nwere ụmụnne ụmụnne n'ụlọ gwa ha na ịwụ chefuanụ ka anyị agụmegwu eje ebe a na-eje therefore ndị Igbo nọ na Amerịka nwere lot of role ha ga-eru ha ga-eplay ya ma ị fụrụ mkpa ịgba mbọ fụ na ihe a naghị ekweresi ike na mbụ ekwule m na Israel mere ya 1948 and ndị be anyị ebe a nwere ike ime again 2015 nwanne nwoke okwu gị bụ okwu ọma ana m ekele gị n'aha ụmụ Igbo ọkachasị ndị Imo steeti dị n'ala Amerịka na ọrụ gị na onye isi anyị bụ Owele na-arụ dị anyị ahụ mma na-asị unu Chukwu gọzie unu n'aha Jizọs Amen. Ndeewo. Udo dịrị unu niile. Ehe, dịkwara gị Udo dịrị ndị Igbo. Ehe, daalụ Imela. okay bye